o kokum da kuna la an y'a fɔ kuma bɛ kuma la o bɛnnen tɛ anw da ka sabu kɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn mɔgɔ lafaamuyalenw don kodɔnnaw don mɔgɔkɔrɔbaw don monsieur mayiga i ni ɲantuma gandi somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ an b'i yɛrɛ fo folikan jumɛn de b'i bolo ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bi mali kɔnɔ ani mali kɔkan ɔ gandi folikan belebele bɛ n bolo ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bi sabula an bɛ sunkalo tile fɔlɔ la n'o ye mois d'avril daminɛ ye donc a bɛnna sunkalo tile fɔlɔ ma an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka tila ka dɔ don kɛ ka dɔ ɲini kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ sunkaloba in lahɔrɔma kosɔn parce que ni sunkalo ye hinɛ kalo ye makari kalo don yafa kalo don maliyɛnw ka yafa ɲɔgɔn ma maliyɛnw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ u ka ala lajɛ u ka dusukun juguya dabila an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan il est temps maintenant que maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ sunkaloba in yɛrɛ bonya kosɔn waati yɛrɛ cogoya fana kosɔn gɛlɛya minnu bɛ mali kɔnɔ an k'a lajɛ an ka se ka sɔn nɔgɔyakan la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pour que ala fana ka hinɛ an na parce que n'an ma yafa ɲɔgɔn ma ala ka hinɛ tɛ na n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ k'a fɔ anw de maliyɛnw ye an de balimamaw ye an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma an k'an dusukun kɛ kelen ye ala ka hinɛ a sɛmanden an ma pour que ala ka hinɛ an na faut que an yɛrɛ ka se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo surtout mali population bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya ne bɛ yan commerçant tɔgɔ la mais commerçant n ka foli b'u ye ne tɛ se ka kɛ foyi ye ni commerçant dɔ tɛ ni commerçant ka ciden tɛ wa u furadama bɛ commerçant ka baara de la n dɔnna n'o de ye mali kɔnɔ donc n ka foli belebeleba bɛ ka taga se jagokɛla bɛɛ lajɛlen ma fitinin fara belebeleba kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mayiga kɔmɛrisan bɛɛ lajɛlen y'i ka foli mɛn fasoden bɛɛ lajɛlen y'i ka foli mɛn an y'i wele bi an b'a dɔn i ye maaba de ye mali kɔnɔ mɔgɔ min ye mali kɔmɛrisan detayanw ka ɲɛmaa ye o tɛ maadennin ye n'a fɔra ko mali kɔmɛrisan detayanw mɔgɔbaw don faso kanu b'u la kosɛbɛ mayiga sani an ka don prix ko la an donna sunkalo kɔnɔna la sunkalo la bi an bɛ yɔrɔ min na bi commerçants nalen don ka mun de labɛn sunkalo yɛrɛ la sisan pour que jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka sunkalo kɛ lafiya kɔnɔna la. ɔ gandi i ka eh, foli diyara n ye ah, n b'i ka foli laminɛ avant tout n ye n ye commerçant association des commerçants détaillants du Mali n'o ye ACODEM ye o président in ye mais n ye ACOVMADIA fana président ye association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne. Euh, en même temps n ye syndicat fana vice président ye. syndicat des commerçants détaillants du Mali o vice président ye n ye élu membre consulaire ye chambre de commerce fana kɔnɔ alhamdulillah donc yani n bɛ se k'i ka foli n bɛ a daminɛ ni n ka chambre président ka foli ye fɔlɔ n'o ye Isufu Bacili ye n b'a fo ka waleɲuman dɔn i ka foli i ka ɲininkali n bɛna don foli kɔnɔ k'a jaabi ani n ka chambre de district président n'o ye Aruna Kante ye ani Isufu Bacili u ka wulikajɔw bɛ jamana kɔnɔ a dogolen tɛ maliyɛn si la donc n'i y'a mɛn k'a fɔ jɔnni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman sunkalo jani a ka gɛrɛ an y'a ye an ka mali ye démarche daminɛ port ko boliboli la fɔlɔ chambre président ani autorités maliennes ani minisiri minisiri de commerce et d'industrie du mali ani PM u taara ka taa dugu la n'o ye Mauritanie ye n'o ye Guinée Conakry ye a bɛɛ kun kun ye jumɛn ye anbargo kɛra mali kan u tun b'a dɔn sunkalo in de bɛ ka gɛrɛ ani kata ninnu ani kata ninnu kata ninnu ta kɛra kɔsa in na mɛ jani o cɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo in bɛ ka gɛrɛ jani sunkalo in ka se donc labɛn dɔ de ka kan ka kɛ ka se ka sunkalo kunbɛn parce que mali ka anbargo in a dabɔra ko caman kama u kun ɲɛ bɛ sunkalo in fana na u ye sunkalo in fana visé k'a kɛ arme de guerre dɔ ye maliyɛnw yɛrɛ kan donc ni gɛlɛya kun tintina maliyɛnw kan ka bɛn sunkalo ma u b'a fɔ ko mali tɛ se ka gɛlɛya kun donc u renseignénen don mali ka taabolo bɛɛ la mali bɛ se ka mun kɛ mali tɛ se ka mun kun u b'a dɔn tilalen ninnu bɛɛ la sabula ka kɛ fasoden dɔw yɛrɛ ye ka information dili u ma minnu bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ u ma ko tubabu finmanw mali don mali don mɛ farafin golo b'u kan mɛ tubabu wɛrɛ b'u la donc olu tɛ a ɲani fɛ n m'a fɔ a bɛɛ mɛ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ dɔn parce que c'est x n'i y'a fɔ dɔrɔn mun n'a ye mun touché dɔrɔn ce qui veut dire que e b'a dɔn ko tɔgɔ fɔli t'a la tɔgɔ fɔli t'a la k'i kan n kan bɛ e de ma donc olu ka renseignements dilen kɔfɛ CEDEAO ma nin laɲiniw fana kun b'o kɔ donc nin mana kɛ cogo cogo an fana ka faamaw u t'u kunfɛ o an ka gouvernement de transition et surtout an ka chambre président fila ni kunna kunkolo b'u kan da la u fana b'a dɔn jago bɛ kunbɛn cogoya min na u bɛ jago ɲɛdɔn mɔgɔ si t'a f'u ɲɛna jagokɛlaw don ani k'o fara an ka commerçant baw kan donc u ye welewele kɛ ka u sigi ka fɔ kɛ ani DGCC u bɛ se ka bɛn kɛ cogoya jumɛn u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn ka nin nin kalo barikama in a natɔ k'a kunbɛn pour que lafiya bɛ se ka don maliyɛnw kan u ye caman kɛ u y'u tintin Mali gouvernement kan suspension bɛ fɛn caman na u y'a kɛ u ye fɛn caman kɛ k'a lajɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo di u dan u se di malgré que embargo malgré que embargo bɛ yen nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogoya min na kosɛbɛ sa kosɛbɛ kosɛbɛ pour que maliyɛnw fana kan'a santi u seko damayira u y'o de kɛ bi an bɛ mali kɔnɔ yan an b'a fɔ mali ka gɛlɛn mais n'i bɔra mali ye dugu ye sahel jamana de don mais n'i bɔra ka se kɔgɔji jamanaw na olu ka gɛlɛn ni mali ye bi u ka gɛlɛn ni mali ye bi o tun ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la dɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔgɔji jamana caman u ka gɛlɛn ni mali ye bi a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la an ka perezidanw u ka wulikajɔ kɔsɔn an ka commerçant baw u ka wulikajɔ kɔsɔn u ye importation caman kɛ gambi ka stock caman nati mali la donc hali waati dɔ la sukaro ko crise ni fɛnw daminɛna bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ kule bɛɛ b'a fɔ non sukaro bɛna gɛlɛya a bɛna gɛlɛya effectivement u y'o de don mɔgɔw kun na sukaro bɛna gɛlɛya alors que o y'a sɔrɔ gouvernement b'a ka baara kɛ à un moment i y'a ye laginɛ port sira la ka na sebeninkɔrɔ i ye remorque jigintɔ ye u bɛ ka jigin u bɛ ka jigin u bɛ ka jigin u bɛ ka na ni mun ye u bɛ ka na ni stock de ye pour que u bɛ se ka kɛ ka sunkalo labɛn ka se ka sunkalo kunbɛn n'ala ka jɛn fana ye an bɛ sunkalo in na don tɛ nin bɛɛ tun bɛ ka siran sunkalo kana sunkalo bɛna sɔrɔ cogo di sunkalo bɛna gɛlɛya bɛɛ ye kulela minnu tɛ mali fɛ olu yɛrɛ y'a fɔ ka juguya sunkalo setɔ filɛ an bɛ jamana bɛna wuli jamana bɛna kɛ tan alhamdulilayi rabbil alamina an b'a tile fɔlɔ la e bɛ ka mun santi A ma foyi santi hali embargo ko la hali embargo i t'a dɔn embargo hali embargo yɛrɛ ti embargo yɛrɛ bɛ mali kan bi ee gandi dɔw y'u kali u ka studio la dɔw y'u kali u ka plateau kan Ɛ nin bɛ k'a ɲɛfɔ ko mali embargo n'an sera ka deux semaines sɔrɔ a la k'olu bɛ fara transition kan a kɛra mali kɔnɔ yan ka- kalo fila de kɔ bi kalo fila ni kɔ bi bientôt kalo saba mais alhamdulilayi rabbil alamina c'est à dire que problème bɛ yɔrɔ min na gandi maliyɛnw dusukun ye jamana kanu minɛ déjà maliyɛnw kɛra jamana in fɛ maliden ɲɛnama bɛɛ donc n'i y'o ta ka lajɛ mali kɛmɛ o kɛmɛ n b'a fɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru o kɛra faso fɛ o kɛra faso ka ɲɛtaa fɛ ka ban o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ tilala ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ président de la transition na n'o ye Assimi Goïta ye ala y'a kanu don maliyɛnw na i b'i sigi bi i tɛ mɔgɔ si ye mali kɔnɔ maliyɛnden kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o b'a fiyɛna a tɛ se ka Assimi gosi u tɛ se ka dɔgɔya parce que u ma fiɲɛ sɔrɔ a la n'u tun ye fiɲɛ sɔrɔ a la a tun ma nɔgɔ dɛ a tun ma nɔgɔ a n'a ka cɛden minnu b'a kɔ n'o ye a tɔ kolonɛli naani ninnu ye ala y'a kɛ mali y'u bonya parce que foyi tɛ sutura bɔ ala y'u sutura fasojɔ la mais o sɔrɔla mun fɛ gandi u fɔlɔ de sɔnna ala k'u kama k'u bɛ faso in bɔ dingɛ kɔnɔ donc olu kɛtɔ ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ u ye olu ɲinini min kɛ ala fɛ tiɲɛ kan dɛ u bɛ k'a fɔ tiɲɛ de don nkalon tɛ o de kosɔn ala fana b'u dɛmɛ ka mɔgɔw fana hakili minɛ ka ɲɛsin u ma k'u dɛmɛ epi u ka ko bɛ ka kɛ fana ala bɛ ka bɔda d'u ma bɛɛ la nka mɔgɔw m'o de faamu ala ko de don mɔgɔ ko tɛ dɛ e ka ko tɛ ne ka ko tɛ mɔgɔ si ka ko tɛ ala de bɛ mali fɛ nin wagati in na donc o de fana hukumu kɔnɔna la an ka cɛdenw fana wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la commerçants dan si t'u ka foli la gandi maliɲɛw kɛlen ka commerçant bila kɔ commerçant tɛ kɔfɛ mɔgɔ ye dɛ ayi non non mɔgɔ tɛ se ka commerçant kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye commerçant tɛ kɔfɛ mɔgɔ ye mais an b'a fɔ yan nɔ maliɲɛw hakili bɔlen don commerçant kɔ bien vrai que commerçant jɔyɔrɔ ka bon cogoya min na mali kɔnɔ i kana taa suguba la i kana taa yɔrɔ si kɔrɔbɔrɔ bitigi min bɛ aw ka kari kɔnɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ i mago dɔ bɛ s'a ma wa a bɛ ka kari bɛɛ ravitailler siga foyi t'a la commerçant de don o bɛ sigida bɛɛ la a bɛ sigida bɛɛ la Sigida bɛɛ la. a bɛ kari kun bɛɛ la a bɛ kariw cɛmancɛ la donc u fana bɛ ravitailler u ka u ka ravitaillement bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ suguba de kɔnɔ donc mali commerçant jɔyɔrɔ ka bon maliko la bi ni n bɛ se k'a fɔ ni bɛɛ ye n'i ye anw tila hali sigiyɔrɔma wɔɔrɔ ye a ka ca ni fonctionnaire ye fonctionnaire malien donc an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an ka ca an bɛ fɔ mɔgɔ miliyɔn sigiyɔrɔma kɔ la donc ce qui veut dire que considération dɔ ka kan ka d'an kan an ka baara la an ka commerçant ka wulikajɔ de kosɔn mɔgɔ b'a la fɛnw ka gɛlɛn mais mɔgɔw ma fɛnw gɛlɛya yɔrɔ ɲini k'a ye o jani k'a fɔ fɛnw ka gɛlɛn fɛnw ka gɛlɛn i b'a jateminɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyara gandi diɲɛ fan bɛɛ ka gɛlɛn diɲɛ fan bɛɛ gɛlɛyara anw minnu bɛ faransi olu bɛ k'a f'an ye bi faransi minɛn bɛɛ ka gɛlɛn tulu ka gɛlɛn sukaro ka gɛlɛn carburant ka gɛlɛn carburant ka gɛlɛn donc b'o fɔ sali diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ de diɲɛ fan bɛɛ de gɛlɛyara bi anw dɔrɔn tɛ bɔn n'i y'a jateminɛ an bɛ se ka mun de dilan gandi an bɛ mun dilan mali la foyi tɛ dilan yan foyi tɛ dilan yan fɛn nafama bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de an ka izini minnu bɛ yan u ka production ka dɔgɔn population tali la fo izini diɲɛ izini wɛrɛw de ka fara an kan ka se ka au moins ka se ka an ka jamanadenw nabalo mais ni an ko k'an b'a ta ko ka don n'a ye dɔrɔn ko ka se k'a jako direct vis à vis population bɛ sɛgɛn sɔrɔ mais pour pour que population kana sɛgɛn sɔrɔ wulikajɔ dɔ de kɛra o jɔn ye wulikajɔ kɛ gouvernement ye wulikajɔ kɛ ani chambre de commerce ye wulikajɔ kɛ ani chambre de district u bɛɛ sen b'a la olu ka wulikajɔ kɔnɔna de nana ni subvention ye ka fɛn dɔ subventionne ka se ka nɔgɔya don ko dɔ la pour que au moins mɔgɔ kana se ka sɛgɛn mais maliyɛnw ɲɛ t'o yɔrɔ la o o bɛɛ kɔnɔna la dgcc ka tila k'o fana bila o fana ka wuli ka piriw contrôler piri minnu man ka tɛmɛ fɛn minnu kan fo ni piriw hakɛ ka segin nin de ma u ni commerçantw ka sigi ka sigi sigi sigi kɔfɛ minɛnw nalen kɔfɛ a bɛ se ka feere joli a tɛ se ka feere joli joli de bɛ se ka sɔrɔ commerçant ka sɔrɔta ye fitini fitini de ye gandi minɛnw na commerçant tɛ ka fɛn sɔrɔ bi dɛ kunu commerçant tun b'a fɔ alhamdulilayi mais malgré embargo commerçantw ka sɔrɔ dɔgɔyala mais u dusukun sɔnnen don faso dɛmɛni ye o de kosɔn maliyɛnw bɛ kule la mais maliyɛnw ka kule an bɛ kule jamana tɔw nɔfɛ ou bien an bɛ kule mɔgɔw nɔfɛ sinon u b'a dɔn bi commerçant ye koba kɛ ye nɔgɔya sugu bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ bi ni maliyɛnw t'o dɔn f'an k'o fɔ n'u balimaw bɛ extérieur la u k'u balimaw wele dɔrɔn u ka fɛnw prix ɲinali kɛ parce que n'i y'a jateminɛ mali bɛ embargo la mais embargo tɛ jamana minnu kɔnɔ ah. mali ka nɔgɔn n'olu ye bi voilà mali ka nɔgɔn n'olu ye bi parce que o fana sɔrɔla mun fɛ maliyɛnw bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ e cedeao yɛrɛ kun ɲinana fɛn dɔ kɔ cedeao kun bolo n'u ye nin gɛlɛya in ta ka ɲɛsin an ma a bɛ kɛ mali kelen ka doni de ye mais gɛlɛya in nalen sisan gɛlɛya in yɛrɛ kɛra cedeao ka doni ye ka tɛmɛ an kan parce que kɔgɔji t'an bara foyi t'an bara bi ni jago tɛ gandi bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ commerce la mali kɔnɔ journaliste bɛ commerce kɛ fonctionnaire bɛ commerce kɛ commerçant bɛ commerce kɛ mɔgɔ min yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'i taara retraite la i bɛ na commerce la hali fonctionnaire bɛɛ bɛ commerce la bi a bɛ i y'a faamu donc nin bɛɛ de bɛ dɔ kɛ bi mali kɔnɔ mali ye jagokɛ jamana de ye jago de yiriwalen don o de dugawu jaabilen don an bara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc jamana minnu ko k'u bɛ embargo k'an kan olu ɲinɛna k'a fɔ an fana bɛ k'olu balo n'an ka jago in de ye olu m'o o yɔrɔ ye senegali perezidan bɔra k'a fɔ macky sall bɔra k'a fɔ a ma dogo mɔgɔ si la o y'a sɔrɔ senegalikaw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ vraiment embargo in kɛlen ka gɛlɛya sugu bɛɛ lase olu ma mais macky sall yɛrɛ y'a fɔ camion hakɛ min bɛ bɔ ale bara camion ba kelen ni kɔ tile kɔnɔ don o don ka na mali la mais n'i y'o camion ba kelen ni kɔ la o frais du port u k'o jate minɛ o ye joli ye surtout u bɛ taxe minnu sara sira fɛ ka na a ka ca u ye barrage minnu sara sira fɛ a ka ca mais nin bɛɛ bɛ don sɛnɛgali kun c'est vrai que mali ta dɔ b'a la mais sɛnɛgali sɔrɔba b'a la côte d'ivoire filɛ nin i yɛrɛ bɔra ka reportage k'a kan mali kamiyɔnw tun bɛ wuli kodiwari ala tiɲɛ don o don san pedro ani abijan pɔri kelen kelen na kamiyɔn kɛmɛ fila ni bi duuru ni kɔ o de tun bɛ wuli mɛ bi foyi tɛ wuli a kɛra gɛlɛya ye u ka pɔriw u ka transitɛriw u bɛɛ bɛ sunɔgɔ la cogoya foyi tɛ yen a bɛɛ jɔra ala ka nin bɛɛ la fasoden caman ma se ka fɛn min faamuya o ye jumɛn de ye ka fɔ mali bɛ anbariko la mɛ halisa sadi fɛrɛkɛ fɛn i bɛ se ka fɔ dɔw piri de yɛlɛnna mɛ ka fɔ ko dɛsɛ don k'a tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ o tɛ yen Mɛ kɔmi sera ka nin yɔrɔ bila nin fɛ tuguni koma bɛ nin fila in fɛ koma ka nin fila in fɛ a mɛnna o parce que commerce la mali filɛ a mɛnna a bɛ san damadɔ bɔ an tumaumana anw bɛ kule sugu tun jɔlen don mɛ stock de tun bɛ ka caya stock tun bɛ ka caya mali bɛ taa sanni kɛ mɛ mali ka sanni o dɔgɔlen don o sɔrɔla min fɛ ala ala ka ɲi dɛ ala bɛ sadi mɔgɔninfin tɛ fɛn dɔ dɔn mɛ ala ɲɛ b'a natɔ la ala de b'a dɔn minnu bɛ a kɔfɛ an ye aw yɛrɛ ka journaliste caman bɛ yen waati dɔ la an y'u wele k'a f'u ɲɛna ko sugu tɛ yen sugu jɔlen don parce que jamana bɛɛ tun bɛ na sanni kɛ mali bolo dakɛrɛfɛ jamana bɛɛ tun bɛ na sanni na mali la mɛ waati dɔ kɛra elhaji ibrahim bokar keyita ala ka hin'a la a ka fanga kɔnɔna la dédouanementw gɛlɛyara mali kɔnɔ ka dédouanement yɛlɛn ka a kɛ sababu ye fo mali commerçantw voyage gɛlɛyar'u ma hali n'u nana ni min ye a feereli bɛ gɛlɛya u ma fɛn tɛ sɔrɔ a la bilen bon an ka kɛrɛfɛ jamana minnu tun bɛ yen n'o ye burukina kodiwari sɛnɛgali nizɛri nin bɛɛ tun bɛ na sanni kɛ an bolo bamakɔ yan ka sɔrɔ hali pɔri b'u ka jamana na dɛ mɛ u tun bɛ na sanni kɛ bamakɔ ka taa n'a ye o bɛ sɔrɔ min fɛ an bɛ jago de dɔn an balo ye jago ye de esperansi bɛ anw jago de la donc dédouanement gɛlɛyalen an kulela ka kule ka kule nin bɛɛ y'an bila fo burukinabɛw yɛrɛ olu yɛrɛ fana ye fɛɛrɛ ɲini sisan u yɛrɛ bɛ voyager u bɛ taa dugu wɛrɛw la ka fara janni covid ka daminɛ u bɛɛ tun bɛ voyager u bɛ taa Chine ka sɔrɔ u si tun tɛ voyager ka taa nin yɔrɔ ninnu na mais bi u bɛ taa diɲɛ jamana bɛɛ la donc Mali ka jamana commerce tun bɛ ka taa faillite la donc an ye wulikajɔ bila k'a fɔ Mali douanier a ka dɔ bɔ dédouanement na ka fɛn bɛɛ fɔ et en ce moment an nana ni fɛn minnu n'u tɛ ka san i b'a kalama k'o caman de kɛra stock ye wa.

gouvernement n'a ka transition ni commerçant minnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni commerçant ɲɛmɔgɔw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nɔgɔya min fana don ko fana kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan pour que laban bɛ se ka sabati donc le mali n'a pas an ma transition santi foyi la an ma foyi santi transition kɔnɔ ala ka ɲi quoi donc mɔgɔ bɛ taa ɲini yɔrɔ min a tɛ yen donc bi an bɛ se ka stock ninnu an bɛ se k'a feere n y'o de fɔ an bɛ se k'a feere fo san fila nin kɔfɛ demina embargo ma se n y'a kuma fɔ n m'a dɔn n'a y'a mɛn n y'a mɛn n y'a mɛn n y'a fɔ n ko stock bɛ maliyɛnw bolo an b'a feere fo san fila nin kɔfɛ donc e dalen don a la halisa ni embargo tɛmɛna nin kan a bɛ se ka teni yan hali ni embargo tɛmɛna nin kan an b'a teni e ɲɛ gani ne bɛ k'o de f'i ɲɛna sa mɔgɔ ko tɛ ala ko de don fo an ka sɔn de ma walahi ni embargo tɛmɛna nin kan ala bɛ bɔda da anw ma tuguni min tɛ nin ye parce que maliyɛnw sɔnna jamana ye bi de kunun fɛn dɔ tun bɛ ka kɛ mali kɔnɔ o tɛ marché bi corruption jugu n ka mɔgɔ ye nin n b'a bila nin yɔrɔ la nin de ka kan ni nin man kan ni nin mais n b'a bila yan parce que n ka mɔgɔ de don olu bɔra kow la quoi gandi min ka kan ka di min ma o ka d'o ma o k'o baara lafiya bɛ na jamana kɔnɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi an t'a kɛ mɔgɔ ko ye mɔgɔ bɛ kule gɛlɛya ni gɛlɛya la mais mɔgɔw k'a jateminɛ sa sɛnɛ tun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɔlɔ la lafiya la mais bi jadisiw nana rebɛliw nana ka mɔgɔw bali sɛnɛ la min mɛ ko mɔgɔw bɛ sɛnɛ min kɛ ɲɔ na o sɛnɛ fana dɔ de bɛ fara donta minnu bɛ importé ka don jamana kɔnɔ ka se ka se ka mɔgɔ dɛmɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ mɔgɔ bɛ ka ɲina o yɔrɔ de kɔ sɛnɛ ma kɛ ɲɔ ɲɔ sɛnɛ ma kɛ mali kɔnɔ ɲinan mɔgɔ bɛ balo nin tun bɛ balo ko nɔgɔya kosɛbɛ mais mɔgɔ si tɛ ka se ka mɔgɔw ka balo fana malgré tout ça embargo fana nin kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ tiɲɛ Gandi foli bɛ transition ye foli bɛ gouvernement ye ne cɛ ne tɛ transition ka promo la dɛ mais n bɛ faso ko de la mun ye mun b'o ye n t'Asimi dɔn n t'a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔn n n'a kɛrɛfɛmɔgɔ ma jɛ mais mun ye mun ye an b'o de fɔ ne t'u dɔn u tɛ n dɔn bɛ kuma n'o ye mais bɛ kuma bɛ plasi min na mɛ minnu ka ko la faso minnu ɲɛmɔgɔ la caman ye an bɛɛ lajɛlen ka basi an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la kisi ni jamana nana kɛcogo la o tɛ an siyara an bɛ kule kule la k'a fɔ nin ma ɲi nin ka ɲi nin dun ta nin bɔra tan an ka taa élection na gandi o ye jamana basigi basigilen de ni jamana ba ma sigi i hakili bɛ b'o kɔ ala ye nin kɛ jamana dɔw la mais marifakisɛ de tun b'o la wuli sɔgɔma marifakisɛ u bɛ da ni marifakisɛ de a jamana ka ca mais mali karamɔgɔ minnu bɛ yan u ye dugawu min kɛ mali ye ala y'a minɛ mali ma an dalen don o la siga t'o la wa maliyɛnw yɛrɛ fana u ye wulikajɔ min kɛ pour que faso ka se ka kisi ala yɛrɛ fana sɔnna ka mali kisi il faut qu'on soit clair fan dɔ de fana fɔ maliyɛn ye maliyɛnw bɛ kule ɲɔ la bi maliyɛnw bɛ kule kaba la bi gandi mɔgɔ bɛ ɲina mun kɔ malo an bɛ se ka fɔ malokɛlaw malosɛnɛnaw ma se ka malo sɔrɔ parce que malo jenina a bɔra bɛɛ y'a ye tele la bɛɛ y'a arajo la bɛɛ y'a ye kamera la mais mɔgɔ bɛ ɲina mun kɔ ɲɔ minnu ɲɔ mali ɲɔ fanba sɛnɛ kɛ yɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ banikɔ mara de la banikɔ mara bɛ sɛnɛ min kɛ ɲɔ la mali yɔrɔ si t'a kɛ mais n'i taara kayi mara la olu tɛ ɲɔ sɛnɛ o minnu bɛ ɲɔ sɛnɛ olu ka ɲɔ de fana bɛ transporte ka taa ninnu ka yɔrɔ la kayi mara mɔgɔ bɛ malo de sɔrɔ ka malo dun kosɛbɛ parce que malo de da ka nɔgɔ olu bara ka tɛmɛ ɲɔ kan o ma daminɛ bi o gandi ne min yɛrɛ filɛ en 2011 ne taara distribution dɔ la balo balo distribution na euh, se- euh, sebugu n'a filɛ kayi sira la sebugu dugu kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko kamalendugu américain dɔ bɛ yen a ye don de kɛ ka na n terikɛ dɔ don n n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ amérique mais a ye don de bila ka na ko n k'a ta ka taa d'u ka dugu la mais a ye don kɛ balo de ye ne ye malo san bamakɔ yan ka ɲɔ san bamakɔ yan ka remɔrku ditɔni wuli ka taa n'a ye mɛ ne sera kayi u ka dugu yɛrɛ la ne taara a sɔrɔ malo da ka d'olu ka dugu la ka tɛmɛ bamakɔ kan mɛ ne sera ni ɲɔ ye ɲɔ de kɛra sangawuli ye u tɛ malo fɛ u b'a fɔ ko ko ka ɲɔ de d'u ma ne mana fɔ ko bɛ malo bɔrɔ di ma b'a kunna ko k'a falen ɲɔ la est ce que o daminɛna bi yan mɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ kɔ alors que olu yɛrɛ bɛ se k'u témoin ka fɔ ka fɔ olu ka yɔrɔ mɔgɔ bɛ malo ɲɔ de fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ malo yɛrɛ kan parce que ɲɔ tɛ sɛnɛ yɔrɔ la mɛ ɲɔ bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na n'o ye baninkɔ maraw ye ɲinan samiya ma ɲɛ olu bara o ɲɔ ma ɲɛ o epi mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ kaba mun fana bɛ sɛnɛ an bara kaba fɔlɔfɔlɔ kaba tun bɛ dun de epi ɲɔko in fana mɛ da don fɔlɔ fana ɲɔ in ye eh, tun bɛ sɛnɛ a bɛ c'est vrai que maliyɛn bɛ dɔ dɔ mali région bɛɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la mɛ an ka ɲɔ fana tun bɛ transporter ka taa lagini laginɛ an ka ɲɔ an ka jaba an ka kaba ginɛw bɛ balo nin na est ce que fuwa ivoiriyɛnw fana bɛ balo a la olu fana sunkalo ni fɛn ninnu fɛ an ka ɲɔ bɛ cɛ ka taa olu bara parce que olu fana ka mɔni bɛ tobi n'an ka ɲɔ de ye nin bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ balo mali mali de la mais ala y'a kɛ ɲɔ ma ɲɔ ma ɲa ɲinan donc ni ɲɔ ma ɲa ɲinan donc maintenant mun sɔrɔla o ka dɔgɔ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc diyagoya de ɲɔ da bɛ yɛlɛn d'accord mais Mayiga est ce que assurance bɛ aw bolo k'a jira fasodenw na k'a fɔ sunkalo selen min filɛ nin ye fɛnw prix tɛ yɛlɛn kosɛbɛ tuguni wa fɛnw prix yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ an bɛ jɔrɔ la fɛn min na dɔɔni dɔɔni hali bi stock bɛ yen dɔɔni bɛ yen o ye sukaro de ye sukaro an bɛ ka jɔrɔ sukaro de prix kana yɛlɛn sukaro prix kana yɛlɛn mais a ma yɛlɛn fɔlɔ parce que hali bi fɛɛrɛkɛfɛn tɔ min ye malo ni ɛɛ

Bon fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ fana la. Oui mais sisan kɔni aw yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ fɛn kelen min na sunkalo la, o ye sukaro de ye. Ayi an bɛ yɔrɔ min na bi a ma yɛlɛn fɔlɔ. Ayi an bɛ plateau de kan n y'o f'i ɲɛna. An bɛ yɔrɔ min na bi a ma yɛlɛn fɔlɔ. Unhun. Mais an dalen don a la a tɛ ka yɛlɛn fana. Unhun mais tulu kɔni ka. Wulikajɔ fana la. Unhun. A tɛna an bɛ sunkalo in tɔ ban ka sɔrɔ a ma jigin. Unhun. Parce que stock wɛrɛw bɛ yen nɔ. Unhun. Et puis commande wɛrɛw kɛlen don minnu ma don fɔlɔ. Unhun. N'olu donna ka bɛn a laban ma. Unhun. N'Ala ka jɛ a tɛ kɛ a tɛ kɛ ko ye ko vraiment an bɛ se ka jɔrɔ sɔrɔ fɛn min na. Unhun. Donc sinon tout va bien Alhamdulila tout va bien san tɔ la i bɛ sunkalo daminɛ mɔgɔ bɛ girin girin sugu kɔnɔ bɛ taa ni sa tan ni saba kɛ taa mɛ ɲinan sunkalo jɔyɔrɔ y'a yan girin ma k'a la parce que fɛn bɛ yen nɔ hamdulila an dalen don a la k'a fɔ a b'an bɔ donc an bɛ ala fo donc mɔgɔw kana paniquer quoi mɔgɔ kana paniquer fosi tɛ kɛlɛ mɛ Mayiga mɔgɔ caman bɛ ka fɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛ ko ka aw ɲininka ka sa an bɛɛ ye fasodenw ye bon an bɛɛ faso ɲuman ye mɛ aw ka nafolo de bɛ kunbara na embargo kɔnɔna la aw ka nafolo caman bɛ mɔgɔ kɔmɔ san bɛ min ka miw bɛ yen bin ka ca ka don min ka mi ka don min ka waa caman ka don bon an bɛɛ fasodenw de cɛn yɛrɛ la fɛn tɛ anw bolo anw ye fantanw ye aw ka nafolo aw minnu bɛ ka nafolo mi ni mi u bɛ wla bi caman bɛ yen bi embargo kama u bɛɛ lajɛlen cɛn don mɛ malgré tout aw nana ka duloki bɔ ka transition dɛmɛ ni embargo kɛnɛ kɔnɔna la tuguni mun bɛ na ni nin ye Mayiga i ye mun fɔ cɛn de don tiɲɛ kelen ye anw de ka nafolo balannen don an de ka opérateurs ka nafolo bɛ kɔfɛ voyage gɛlɛyalen don anw de ma embargo in mɔgɔ si ma gɛlɛya santi ka tɛmɛ anw kan an b'a santi ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan tiɲɛ don et puis an bɛ fɛn dɔ de fɔ fo mɔgɔw k'o faamu est ce que euh, tasuma wulila i ba sinamuso ka bugu la e k'i jɔ k'i tɛgɛ croiser ko n t'a faga ko parce que n ba sinamuso don ni bugu in jenina ka ban

ko ka mali sanctionner ko ka embargo bin mali kan ko ka juguya renforcer mali kan a y'a fɔ tan de ko ka juguya renforcer mali kan est ce que o waati kelen na maliyɛn den dɔ fana kan k'a fɔ c'est vrai que n ka nafolo bɛɛ kɔni balanna mais an ka faransi président dɛmɛ nin juguya in na ou bien an ka nin jamana jamana eh, minnu bɛ CEDEAO la CEDEAO président ɲɛmɔgɔ ninnu an k'u dɛmɛ an ka jamana kan est ce que o ye hakilina ɲuman ye wa sinon commerçant bɛ ka mun kɛ mali ko in na bi mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ ka kɛ a kɔlɔlɔ la a tɛ yen siga t'a la siga t'a la a tɛ yen a ye mɔgɔ kamana gan yɛrɛ kosɛbɛ a tɛ yen commerçant ɲɛmɔgɔ bɛ tilen k'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna bon n'a fɔra aw bɛ nin la n'aw bɛ ka bɔ ka marche kɛ k'aw bɔ ka meeting kɛ o commerçant kelen ninnu aw de fɔlɔ bɛ ye salle ɲɛfɛ tuguni minnu bɛ k'a fɔ k'an ka transition f'an k'a dɛmɛ mais parce que fɛn dɔ de bɛ yen f'an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ bi quoi Gandi kunu an mɛnna nkalon na o ni gɛlɛya nana ni gɛlɛya in ma daminɛ anw na bi o ATT alhamdulilayi ATT ka temps na parce que ATT ye fɛn caman labila mali commerçant ye an ye fɛn caman ye fana nɔgɔya kɛra la mais ATT bɔlen kɔfɛ elhaji Ibrahim Boubacar Keita maa tɔgɔ jugu tɛ mais commerçant de y'a sigi 2013 o an de an votera a ye à 100 pourcent maliyɛnw votera dɛ mais anw votera à 100 pourcent en 2014 an ka gɛlɛya daminɛna depuis elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka kɛlɛ la tile la ale nana ko ka dɔ fara didɔnman bɛɛ kan kɔntinɛri kɔntinɛri bɛɛ don a tarifu dɔnɛ ko ka taa furusan fara kan dimi ka tɔn dimi tɛrɛz a sigira mɛ jɛnɛ ka sigi a ye layidu don anw ma ko ale bɛna fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ min bɛna jamana kɔnɔ kɔmɛrisi la k'a ɲɔgɔnna tɛ kɛ mɛ dimi tɛrɛz ale sigira dimi ka tɔn sɔrɔ ale ka hakilina kɛra nin ye

an b'a fɔ k'a fɔ kudeta diyara an ye an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ kudeta pour la non mais an bɔr'o kɔnɔ bi an nana an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ est ce que an bɛ sɔn de k'a fɔ an bɛ jamana encourager gɛlɛya kan bilen wa an b'a ɲini de jamana ba bɛ se ka sigi jamana bɛ se ka don jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na Gandi et puis parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ fɛn bɛɛ sirilen don commerce la bi koyi siga foyi t'a la ɛɛ commerçant retraite t'a ye dɛ foyi foyi tɛ commerçant ye n'a ka bitigi tɛ a n'a ka nafolo n'a ka jagokun wa a bɛ gouvernement ka taxe sara o de la fonctionnaire bɛ balo o de la mais fonctionnaire de retraite b'ale ye kalo o kalo a b'a tɛgɛ jan commerçant ka taxe de la est ce que tu vois donc n'i y'o ta k'o jateminɛ o o kɔnɔna la est ce que an bɛ se ka tulonkɛ jamana in na bilen wa n'a tiɲɛna anw bolo a tiɲɛna gouvernement bolo n'a tiɲɛna gouvernement bolo a tiɲɛna fonctionnaire bolo hali bi minnu bɛ kule la n'o ye politiciens ye an ka kɛ tan an ka kɛ tan u ka sɔrɔ bɛ ka bɔ min n'a ma finance ka bɔ kɔfɛ état de bɛ k'a d'u ma o siga foyi t'a la état de bɛ k'a d'u ma mais état bɛ k'a d'u ma cogo di état bɛ k'a sɔrɔ jumɛn fɛ état bɛ k'a sɔrɔ an commerçant de kunna hali subvention min tun bɛ k'u ye état de tun b'o a bɛɛ d'u ma mali commerçant de jɔlen don nin fɛn bɛɛ koyi hali n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bi n'i ye misiri dayɛlɛ i ka misiri a kuran wari bɛ bɔ jɔn kun minnu bɛna seli commerçant de bɛna seli ka caya sinon fonctionnaire ka misiri la taga man ca an de b'a an de b'a an de b'a kuran wari sara o an de b'a a ji wariw sara o donc an de bɛ alimami fana sara donc n'i ye fɛn jateminɛ mali fɛn bɛɛ basilen don an commerçant de kan bi siga foyi t'a la fo mɔgɔw k'o de faamu donc an bɛ mun f'u ɲɛna an ka wulikajɔ ye diyagoya ye an ka transition dɛmɛ transition ma foyi k'anw ye k'an k'a dɛmɛ transition mɔgɔw tulo b'an na u ma foyi k'anw ye k'an k'u dɛmɛ fasoden ɲuman fasoden ɲuman kosɔn jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na parce que an mɛɛnna politisiyɛnw ka nkalontigɛ la quoi il faut qu'on soit très clair politicien jugu politicien jugu an mɛɛnn'u ka nkalontigɛ la dɔ kɛra u ko k'an kan'o kuma de fɔ n'an y'o fɔ k'an y'u dɔgɔya non o bɛ fɔ mais an m'u dɔgɔya dɛ non non non non olu de bɛ ka jamana in segin kɔ u ye jamana in bila dingɛ min kɔnɔ an b'o de dɔn an balimaw de bɛ ka sa kɔrɔn fɛ an balimaw de bɛ ka sa centre la attentat fɛn bɛ ka kɛ centre la jɔn de bɛ ka sa très généralement mine minnu bɛ ka don minnu

k'a fɔ ko vraiment ko an bɛ tila ka nin transition kɛlɛ ni nin ni bi bi in na mɔgɔ si kana sanni kɛ an bara i y'a faamu an sous région mɔgɔw kun tɛ ka na sanni kɛ cogoya min na région bɛɛ fana kun tigɛra bamakɔ la ten bamakɔ kun bɛ ka balo ni bamakɔ dɔrɔn de ye ani kulukoro kayikaw kun bɛ taa sanni kɛ ɛɛ senegal burkina kucala kun bɛ taa yen segu kun bɛ taa yen sikaso kun bɛ taa yen ainsi de suite moti kun bɛ taa yen donc bamakɔ fɛn fɛn tun bɛ ka importer ka na Bamakɔ a bɛɛ tun bɛ ka kɛ stock de y'an bolo o stock de kɛra sababu ye bi an bɔra dingɛ kɔnɔ bon o mun fana filɛ nin ye i b'o fana ta k'a lajɛ o ye jamana wɛrɛ minnu bɛ ka sanni k'an bolo an ka région fana tun tɛ ka na sanni k'an bolo donc a ma kɛ gɛlɛya a ma kɛ gɛlɛya y'an bolo wa a kɛra gɛlɛya ye embargo fana nana ni embargo nalen mun fana filɛ n'a fɔra ko Mali tɛ don dugu dɔw kɔnɔ jamana dɔw kɔnɔ nin gɛlɛya nin an kana don ɲɔgɔn bara an kana bɔ ɲɔgɔn bara o fana kɛra sababu ye hali ka yɛlɛma don mali bamakɔ commerçant ka sanni dɔ la tuguni parce que au moins sous région dɔw seginna ka na bamakɔ yan ka na sanni daminɛ donc vraiment an b'a la fo donc commerçant ka transition dɛmɛ nata tɛ an natalen tɛ transition na an m'a fɔ transition ka foyi k'an ye mais an b'a dɔn an ka kan ka transition dɛmɛ de parce que ni transition in taara ka to k'an bolo a bɛ kɛ baara ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye buya hayidara ye a surafa surafa commerçant tɛ yan commerçant tɛ commerçant don bon ale fana bɛ mun dɔn ni commerce tɛ foyi donc o fana ye commerce ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye mun commencera k'a déclarer k'a fɔ k'an ka transition in dɛmɛ donc an b'o hukumu fana de kɔnɔ fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fana ye ça c'est vrai kunu a y'a di a ka mɔgɔ ka déclaration mɛn non an y'a mɛn an b'an profiter k'a fɔ yan nɔ a ka butigi minnu bɛ ɲoro an y'a mɛn k'u dayɛlɛla an y'a fɔ u kun datugura an y'a fɔ k'u k'u dayɛlɛ mais alhamdulillah an y'a mɛn bi k'u dayɛlɛla jɔn de b'a nafa dun ɲorokaw de b'a nafa dun ni sukaro prix ka di ɲoro ka tɛmɛ bamakɔ kan bi ni nɔnɔmugu prix ka di ɲoro ka tɛmɛ bamakɔ kan bi au moins kayes n'a cercle mɔgɔw ale na se k'olu ravitailler olu tɛna gɛlɛyaba sentir sunkalo in kɔnɔ ɔ an b'o fana kelen fɔ an ka cɛkɔrɔba ye an ka karamɔgɔ surafa surafa a kana dan butigi dayɛlɛ ma ɲoro dɛ a ka na dayɛlɛ bamakɔ yan bamakɔ fana ka lafiya parce que n'ale bɛ k'a feere prix la ni prix mun ka nɔgɔn au moins bamakɔ bɛɛ bɛ taa li- livraison k'ale bara et puis ka sira détaillants ni grossistes bɛ se k'a ta k'a yɛrɛkɛ nɔgɔya la jamanadenw bɛ lafiya donc an b'o fana ɲini an karamɔgɔ fɛ pour qu'au moins o nɔgɔya fana ka na jamana kɔnɔ d'accord monsieur mayiga ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛ se kunun manifestationba dɔ kɛra boulevard de l'indépendance sanfɛla fasodenw bɔra k'a ɲini k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ se ka bɔ CEDEAO la dɔgɔya min na k'o k'a sabu kɛ an bɛ CEDEAO la a kɛra degun kɔlɔlɔ a kɛra ye fasoden bɛɛ lajɛlen ma Mayiga yala e ka yeta ye mun de ye an bɔli CEDEAO la bi? Bon alhamudulayi ɛɛ Gandi n bɛna fɛn dɔ de fɔ. Oui. Mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu. Unhun. An ka bɔli CEDEAO la bi. Unhun. A bɛ se ka CEDEAO mɔgɔ de tɔɔrɔ sinon a t'anw tɔɔrɔ o. Han? Awɔ CEDEAO tun t'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen nɔ. Unhun. ko mɔgɔ kita de bug cɛfa ka tile la sira mɔgɔ bolo kan ko nin gɛlɛya in a bɛ ta dɔrɔn ka cogo mali kan mais a nana ye ka bɔte mais ala nana kɛ a kɛra kɔnte de olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔ bi a kɛra abidjan bɛɛ y'a ye mɔgɔw marchera vi kama abidjan u bɔra ka kuma réseaux sociaux kan fan bɛɛ ko waati ka gɛlɛya ko fɛnw prix gɛlɛyara ko fo ka mali embargo wuli ka bɔ yen wolofɔw kumana wolofɔw ma dan kuma ma dɛ wolofɔw tilala ka marcher ka bɔ Sénégal ka bɔ Sénégal ka na Bamakɔ kilo ba kelen ni kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ an b'u fo u ka fasoden ɲumanya la u ka wolofɔya n'u ka maliyɛnya la ka foli belebeleba da u ye wa maliyɛn minnu fana taar'u kunbɛn commission d'accueil minnu taar'u kunbɛn an ka foli belebeleba b'olu yɛrɛ fana ye olu fana wuli ka jɔ u ka ko la donc ɛɛ bi an ka bɔ CEDEAO la a t'an tɔɔrɔ parce que an yɛrɛ kun bolo ko anbarigo in bɛna kɛ mun ye an kan a ma k'o ye an nana a faamuya k'a fɔ mali ye eh, plaque tournante de ye CEDEAO yɛrɛ la afiriki yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ foyi tɛ se ka ɲa ni mali tɛ ni mali tɛ foyi tɛ se ka ɲa ni mali tɛ gandi an y'o de faamuya au finish donc an nana a ye ni mali yɛrɛ bɔra CEDEAO la bi o ye CEDEAO bannen de ye o ye CEDEAO cilen de ye e sigi CEDEAO présidentw ka cidenw bɛ nali sisan mali la a tɛna mɛn jaabi bɛna sɔrɔ a la i b'a faamuya wa ye se ko u yɛrɛ tilala ka ban dɛ ne de fana b'o fiɲɛna u yɛrɛ kelen don ka ban maliko la u ka ci bɛna nin kɔfɛ u yɛrɛ ka jaabi ma bɔ nin kɔfɛ tile fila i b'i sigi i bɛ CEDEAO mɔgɔ dɔ ye k'a fɔ k'olu da tɛ maliko la bilen k'olu sɛgɛnna i b'a min ala tɛmɛ ne de bɛ nin fiɲɛna Ka fɔ k'u da tɛ Maliko la bilen k'olu sɛgɛnna ɛ olu b'u sen bɔ a la sisan sisan sisan k'a tɔ t'u yɛrɛ dama ma CEDEAO mɔgɔ don an ka gouvernement bɛna jaabi min d'u ma CEDEAO mɔgɔ dɔ bɛ jaabi fana jaabi wɛrɛ di dɔrɔn min min bɛ an lafiya CEDEAO ko nin an tɛ se ka bɔ a la n'an ka an ka bɔ nin CEDEAO la CEDEAO de bɛ tila k'an deli hali an bɛ yɔrɔ min na nin mɔgɔw bɛ k'a fɔ wayi ko an bɛ ka CEDEAO deli ko an b'a fɔ ko nin 20 24 mois nin ta ta ta a bɛɛ ye manamanakan ye. fɛn n'a faamuyabaliya de don an b'o fɔ mais CEDEAO mɔgɔ yɛrɛ bɛ mun ɲini bi u b'a ɲini asimi fɛ président de la république a ka se ka fɛn dɔ d'u ma dɔrɔn pour que u ka se ka lafiya nin ko in ka se ka ban embargo in ka se ka ban o yɛrɛ y'u ka laɲini ye donc n'an bɔra CEDEAO la bi o de ka di anw ye gandi bɛ fɛn kelen fiyɛna bi diɲɛ kɔnɔ faso kɔnɔ jamana kɔnɔ maa si tɛ se ka lafiya f'i ka kari n'i ma kari i bɛ sa jɔnya la mɔgɔ hɔrɔnya tɛ se ka sɔrɔ n'i ma kari wa n'i ma kari i bɛ sa jɔnya la se ka maa si tɛ se ka lafiya n'i ma sɛgɛn an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ye sɛgɛn mun kɛ jɔn y'a kɛ mais bi silamɛya tɛ diɲɛ fan yan silamɛ bɛ diɲɛ fan bɛɛ a ma taa diɲɛ fan bɛɛ la diɲɛ fan bɛɛ mais n'ale kun ko k'a tɛ sɛgɛn dun a tɛ a tuma nɔgɔ silamɛya tun bɛ se nin yɔrɔ la gandi an ka mɔgɔw ka sabali sa malien fonctionnaire bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ malien malien fonctionnaire bɛ yala cogoya min na an ka commerçant fana bɛ yala n'u ye dɛ an bɛ don wo dɔ kɔnɔ fonctionnaire tɛ se ka don a wo kɔnɔ dɛ an bɛ se k'a fɔ u bɛ taa palais la an tɛ se yɔrɔ la palais présidentiel la an bɛ se k'a fɔ an ka commerçant tɛ se yen mais an ka commerçant bɛ mun dɔn dugu diɲɛ dugubaw la olu t'a dɔn a la mais il est temps que Mali ka yɛlɛma gandi commerçant mago b'o de la an mago b'a la an bɛ taa jamana wɛrɛ min na dɛ an b'a fɛ ka k'o jamana wɛrɛw de ye bi. an b'a fɛ ka bɔ nin nin sɛgɛn kɔnɔ quoi an b'a fɛ ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'a fɛ ka bɔ nin jasi kɔnɔ nin nin nin nin ɲani kɔnɔ quoi gandi malgré gouvernement bɛ nin wariba bɛɛ sɔrɔ fɛn commerçant kun douane ka wari bɛɛ sɔrɔ impôt ka wari bɛɛ sɔrɔ nin bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ nin milliardaire bɛɛ fonctionnaire sa fo merde dɔgɔtɔrɔso tɛ Mali la kalanso tɛ yen sira tɛ yen sira tɛ yen foyi foyi tɛ yen foyi tɛ yen loisir tɛ yen hali sugu wari bɛ bɔ an mun yɛrɛ kun sugu tɛ an bolo place tɛ yen an ka sugu lajɛ e bɛ se ka don mobili la kuma plasi tɛ yen commerçant bɛ fan bɛɛ hali sinama i tɛ se ka don vraiment ye mun ka anw yɛrɛ ye an mago b'a la an fana ka sugu ka jɔ an mago b'a la mali ka jɔ an mago b'a la dɔgɔtɔrɔso ka jɔ fɔnkisɔnɛriw denw bɛ ɛkɔlibaw la bi iniwɛrisitebaw la bi a bɛ sara kanada ni fɛnw na commerçantw denw bɛ taa yan donc an mago anw yɛrɛ de sɔnnen don bi asimi goyita n'a ka mɔgɔw u ka faso jɔ seereya ko tɛ dɛ i bɛ bɔ seereya la bɛ balo

Moriba filaw tɛ aw fila ye. Mo an bɛ sa an bɛ kule an bɛ kule ko Modibo Keyita bi Modibo Keyita foto bɛ fan bɛɛ a filɛ e ka studio la a daminɛnen don Modibo Keyita ye oui. a ye san joli kɛ san seegin tɛ yan mais san seegin a ye a ma yɛlɛma don Maliko la ale de ye Mali tu tigɛ an b'a fɔ ten mais a ye yɛlɛma don Maliko la Gandi mais san duuru u tɛ foyi ye o san duuru yɛrɛ u ka sabali yɛrɛ ni san duuru yɛrɛ n'a ɲɛna Asimi bolo an b'a fɛ ka continuer n'a ye. Ee! Eh mais pourquoi pas? Asimi ka continuer n'a ye? Mun na pourquoi pas n'a bɛ ka faso jɔ ko mali ka hɛrɛ b'o la an b'a fɛ ka continuer n'a ye kɛ ne commerçant tɛ dimi commerçant ma politicien y'an dɔ de koyi il faut qu'on soit très clair ni kɔngɔ b'u la n'a sɔrɔ minnɔgɔ b'u la n'i b'a fɛ ka gɛrɛ a ka mankan dabila a ka gɛrɛ asimi na dɔ ka d'a ma a k'i sigi o yɔrɔ la a banna gɛlɛya bɛ min gɛlɛya bɛ min an dɔ de don o gɛlɛya tɛ yen ne filɛ n tɛ parti la o n ma deli ka don parti la n tɛ politicien contre fana la n tɛ politicien foyi juguya la ne mago bɛ n ka jamana basigi la ne mago bɛ jamana basigi de la olu ta ye olu sagoya bɛ jamana na cogoya min na an fana sagoya b'a la olu man ca n'anw ye o majorité ye maliyɛn de ye anw de ye anw de mago b'a la bi yɛlɛma ka don an ka jamana kɔnɔ u ye san joli kɛ u ye san caman kɛ mali b'u bolo u ma se ka yɛlɛma min don a la sisan sisan u tɛna kule nin fana ka bila ko ka dɔ ma tuguni o bɛ karavatiba ni vewiti ninnu nin dɔ kɛra o la ten sa ka taa nin duguba in na ten dɔ valisi joli joli bɛ fa sama la ka na n'a ye an nasa mobili bɛ yen nɔ ekɔlidenw ka mobili bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ cɛ an ye dɔ k'o la ten sa u bɛ mun kule de la an da la jamana il est temps que jamana ka jɔ an t'u juguya la dɛ mais an ko k'an fana anw fana denw ka kɛ mali hɛrɛ sɔrɔbaga dɔ ye. fo temps ka di transition ma u k'a bɛɛ jɛya ni fɛn o fɛn b'a ye u k'a nettoyer u ka taa n'a ye tiɲɛ kelen don mais san fila in kɔni kɛ o ka dɔgɔ san fila ka dɔgɔ anw na a ka dɔgɔ maliyɛnw na olu bɛ kule u bɛ kule de ɛ u da tɛ kule wa olu bɛ kule ka dɔgɔ tɛ jɔ wa ah mais tubabuw b'a fɔ ko le chien aboie la caravane la caravane passe mais mun de b'a la ɛ mais n'u tun bɛ se ko la mun na u m'a dilan ka ɲɛ bi mais dɔw bɛ k'a fɔ ka election kɛ ko san fila in ka jan ko kalo tan ni wɔɔrɔ kalo tan ni fila kɔnɔ ko ka eh, fɛn kɛ n'u k'an ka election kɛ problème foyi t'a la mm. ni cɛ cɛ k'an ka election kɛ Asimi Goyita k'a fɔ k'a ka taa campagne kɛ Segu kɔfɛ ou bien Moti kɔfɛla la o tɛ sɔn ou bien a ka taa Jɛnɛ a b'u bila ka taa Jɛnɛ n'u taara campagne kɛ Jɛnɛ ka na ka Moti ba tigɛ ka Moti ba tigɛ ka taa campagne kɛ an ani Motikaw ka cɛ in a tɔgɔ tɔ filɛ kɔnɔ

Mayiga welewelekan laban jumɛn b'i bolo ka lase fasoden bɛɛ lajɛlen ma an ye ka kuma kuncɛ kuma weleweledakan min bɛ n bolo ka lase eh, maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kunun ma balimaw fo fɛn o fɛn bɔra ka taa place de l'indépendance la eh, tɔn o tɔn taara an ka cɛkɔrɔba ka tɔndenw tun b'a la vision buye olu tun b'a la kɔmɛrsan tun b'a la eh, cdm kungo tun b'a la olu fana tun bɛ yen coordination pour la défense des, des militaires olu fana tun bɛ yen donc ka fara tɔn caman kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an balima fɛn bɛɛ bɔra ka taa kɛnɛ kan foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ an yɛrɛ de bɔra fasodenw de bɔra asimi ka laɲini tɛ anw de ka laɲini don k'a fɔ asimi an ka bɔ sedeyaw la asimi an ka bɔ sefa la an k'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye an ka wari an k'a créer an yɛrɛ ye o fana bannen ta yɛrɛ n'an bɔra nin bɛɛ la gandi Fɛn min ye to ye an ka bila an ka sigi an fasa wala bila tiɲɛ de don ko bana an ma faraya ko ban faransi de ala ko ban mɛnna faransi da ala ko ban ma faransi foyi kɛ faransi la e y'a fɔ ko faransi ka taa bɔ yan n'u yɛrɛ an ko k'u ka taa ka bɔ yan an t'u fɛ mɛ wa mɔgɔ yɛrɛ ye ko sanfa panw u yɛrɛ de taga o si ma taa an ka kule kama barikani ka a la minɛn cɛ a tɛ k'an ka kule kama o minisima ma k'a b'a ka minɛn cɛ barikani kɔ wa an ye minnu gɛn dɔrɔn o y'u ka journaliste de ye parce que olu tun tɛ kibaruya ɲɛnama di yen mais faransi yɛrɛ b'a dɔn ale tɛ se ka mali mara parce que mali de ka gɛlɛn ni afiriki bɛɛ ye donc faransi fana ɲɛ da kun ye anw kan mun ye o y'o yɔrɔ de ye n'a sera ka mali minɛ n'a sera ka mali minɛ o ye dugu bɛɛ minɛnen ye sinon ɛ coup d'état ma k'an dɔrɔn bara a kɛra lajinɛ a kɛra burkina hali sini anw de ta kuma hali sini olu mun de bɛ yen nɔ foyi tɛ yen parce que u b'a dɔn o ye jamana ye jamana minnu ka ko ka nɔgɔn mɛ an de ka ko man nɔgɔn gandi laɲini bɛɛ bɛ ka kɛ ka anw de coron fɔlɔ dɔnku fo maliden ɲɛnama k'u ɲɛ yɛlɛ k'a fɔ an ka bɔ jɔnya kɔnɔ wa n'an ma bɔ jɔnya kɔnɔ ganti an tɛ kɛ foyi ye n bɛna dugu caman fiɲɛna afiriki n bɛna dugu caman fiɲɛna diɲɛ kɔnɔ o dugu ninnu u sɔnna de i bɛ kore lajɛ gan i bɛ sini lajɛ i bɛ éthiopie lajɛ i bɛ eh, rwanda lajɛ ninnu sɔnna de u ka dugu ɲɛna dɔnku fo n'an ka mali fana ka kɛ pays exemplaire ye afrique de l'ouest la k'a fɔ n'an bɔra tɔw bolo an bɛ se ka jɔ n'an bɔra tɔw bolo k'a fɔ k'an bɔra sedeyaw la gandi k'an y'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye an b'a dɔn jamana wɛrɛ tɛ se ka taa k'an to gandi wa ne bɛ mun fiyɛ na jamana o jamana bɛ sedeyaw la a jamanadenw bɛ na u bɛ na avantiri la mali la kana siga a la donc an bɛ folikan min lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ma dimi mɔgɔ si kɔrɔ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u k'a faamuya k'a fɔ maliyɛn ye an ka sabali an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an de ye fasoden kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila maliyɛnw ka na hali bi an ka jɛ ka baara kɛ Ben le cerveau n b'a fɔ yan nɔ a b'a fɔ tuma bɛɛ ko tubi dayɛlɛlen don a b'a fɔ ko tubi dayɛlɛlen don effectivement a tubi ma datugu dɛ maliyɛnw ka na a tɛ se ka datugu fasojɔ de don a dayɛlɛlen don bɛɛ ka na a bɛɛ ka na u ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walayi parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fɔ k'o jɛya ka kan de mɔgɔ tɛ mɔgɔ juguya la mali kɔnɔ mun na an b'o fɔ e ne an bɛ kuma débat la an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ mais ni banni bɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ka banniyɔrɔ la ni denkundi bɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ka denkundi yɔrɔ la ni ala k'an kisi ni accident ye min sɔrɔ dɔ bɛ taa dɔ lajɛ dɔ bɛ taa dɔ kunkolo lajɛ donc o b'a jira k'a fɔ hali bi fɛn dɔ bɛ an bolo n'o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ n'o ye hadamadenya ye o ma tiɲɛ o donc politique kana olu tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kunun dɔw ye ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni mais bi bannikɛ yɔrɔ la u bɛ taa ɲɔgɔn ka bannikɛ yɔrɔ la olu kelen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunun dɔw tun bɛ M5 na mais bi olu dɔw tun bɛ IBK pouvoir la mais bi u ni M5 mɔgɔ kelen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais mun de bɛ yen mun de tiɲɛna maliko la foyi ma tiɲɛ donc maliyɛnw ka sabali an ka juguya dabila ni président min filɛ nin ye Asimi Goyita a ma a ma fɔ a yɛrɛ ye ta ka yɛrɛ sa ma sɔrɔ proposition minnu kɛra ye diɲɛ mɔgɔw fɛ a b'a minɛ k'i sen bɔ a la mais a ko jamana de ni mɔgɔ ko jamana an ka lajɛ an ka jamana jɔ c'est clair donc an bɛ laɲini min kɛ dɔrɔn maliyɛnw kɔni u ka sabali an ka na an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso jɔ et puis an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kalo min na kalo barikama min na nin n'o ye sunkalo ye ala k'a tiimɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a musaka nɔgɔya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an tun y'a mɛn fana k'a fɔ sunkalo la k'aw tun ka foire dɔ kɛ yala foire ko a bɛ cogo di bon euh, pour le moment n tɛ se ka fɛn ba fɔ o la parce que depuis an ye conférence de presse kɛ fo bi ma se ka o ko in ma se ka sigi a kɛnɛ kan tuguni ka a walanwa mais n kɔni b'a dɔn a ko bɛ senna a b'u bolo mais jusqu'à présent ma se ka sigi a kɛnɛ kan parce que an ma temps sɔrɔ ka a démarche foyi kɛ bilen voilà merci beaucoup Malidenw an b'aw fo aw bɛɛ lajɛlen nin tun ye aw ka émission espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye an ka maa welelen tun ye Ibrahim Maïga ye président de l'association des commerçants détaillants du Mali a ka wulikajɔ sabu la faso in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni ko fasojɔ kuma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fasojɔ a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Maïga bɛ yen Maïga tɔgɔ la an bɛ mali commerçant bɛɛ lajɛlen fo Ka aw fo aw ka fasoden ɲuman la malgré que embargo bɛ yen malgré que aw ka minɛnw ani aw ka nafolo olu de kalelen don bi o m'a to aw ka faso in dɛmɛ ka dɔn k'a fɔ jamana a basigili o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka laɲini an bɛ mali commerçant bɛɛ lajɛlen fo ka malien cɛ muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi an b'a fɔ aw ye funteni fanga ka bon sisan kosɛbɛ an k'an hakili to an ka cɛkɔrɔba musokɔrɔba minnu bɛ so kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dɔw si bɛ tɔgɔ min na bi si tɛ se k'u permet tuguni u ka sun an bɛ sun dɔn mɛ an